ka anyị malitekwa n'ugbu bidozie na html anyị ga-ewere obere oge kọwaa ihe wụ html na otu html si gbasata ihe mmepụta nke webụsaịtị okay anyị na-ebidokwa n'ugbu anyị na-arịọ unu niile ka unu tọọ ntị ala mụtakwa otu esi na-emepụta webụsaịtị n'asụsụ Igbo ihe mbụ ị ga-ajụ kedu ihe bụ html ka ihe bụ html html bụ ihe ndị oyibo na-akpọ hypertext markup language e nwere ihe ihe mbụ nke ọzọ anyị ga-ajụ bụ kedu ihe wụ ngwaọrụ ndị anyị chọrọ iji malite otu esi na-ekepụta webụsaịtị a gosi unu ngwaọrụ ndị anyị ga-enweta iji malite kepụtawa ihe nke a na-akpọ webụsaịtị a nke mbụ anyị chọ nke mbụ ị ga-enweta bụ ihe a na-akpọ browser n'asụsụ oyibo nke anyị ga-ahọrọ iji ihe a na-akpọ Chrome browser malite otu esi na-eke webụsaịtị a browser lee i lee anya na kọmputa m ebe a i lee anya na ihe onyonyo nke m a i lee anya na kọmputa m ebe lee ebe a cursor m nọ wụ ihe a na-akpọ Chrome ihe a ka anyị ga na-eyuzu nke a bụ ihe a na-akpọ browser ebe anyị ga na-eme ebe anyị ga na-enwepụta ebe anyị ga na-elekiri webụsaịtị nke anyị ga na-eke lee ya ebe a ọ ya bụ ihe a na-akpọ Chrome ihe ọzọ anyị ga-achọkwa ihe ọzọ anyị ga achọkwa iyuzu wee kepụta webụsaịtị anyị bụ ihe a na-akpọ Visual Studio Code m ga-ezicha unu otu otu unu ga-esi nwetacha ya i mepee Google Chrome anyị i lee anya ebe a emepego m Google Chrome anyị ihe mbụ ị ga-ahụ bụ m mepee Google ebe a ka anyị nwere Google Chrome anyị emepego Google Chrome ka m zi unu otu unu ga-esi nweta nke ọzọ a na-akpọ

anyị ahọrọla nke a ọ bụrụ na ị nọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ọ bụrụ na kọmputa gị bụ Windows or Mac OS or nke ọzọ ga-ahọrọ nke nke kọmputa gị bụ ebe a na kọmputa m bụ Windows m ga-ahọrọ Windows ihe ị niidiri wụ sọsọ họrọ nke a na ka ị danloduo ya enwena m ya already enwena m ya na kọmputa m already so enidizi m ịdanlod ya ọzọ so onye ga-eme danloduo ya mepee ya i mepee ya ọ ga-adị ihe ọ ga-adị otu a danloducha ya mepee ya ọ ga-adị otu a ọ ga-adị otu a ihe ọzọ anyị ga-emekpe wụ ịmalitekwa otu esi na-ekepụta webụsaịtị a bụ imepe ihe nke a na-akpọ faịlụ n'asụsụ oyibo ebe anyị ga-edosa ebe anyị ga-edosa webụsaịtị anyị ga na-eke anyị ga-emepe faịlụ ọhụrụ ebe anyị ga-edosa ya ka anyị mepee faịlụ ọhụrụ ga-abịa na ebe ị bịa right click na kọmputa gị ebe a ga-emepe new folder ka anyị kpọọ ya igbo tutorial anyị kpọọ ya gịnị igbo tutorial web igbo tutorial website ị nwere ike ikpe ịkpọ faịlụ nke gị ihe ọbụla ị chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ị ga-akpọkwa ya na but ebe anyị ga-akpọ ya igbo tutorial website ka anyị mepụtanụ nke a ugbu na anyị enwene file a ihe ọzọ anyị ga-eme wụ ka anyị gaa kụzierenụ ihe bụ ihe a na-akpọ html anyị ga-ebido ka anyị gaa kụzierenụ ihe a na-akpọ html nkụzi nke a ga-amalite na html ka anyị kụzierenụ ihe bụ html ihe ọzọ ị ga-ajụ bụ kedu ihe bụ html nke ndị oyibo na-akpọ hypertext markup language ka anyị kọwaranụ ihe bụ html na otu esi na-eji ihe html na-emepụta ihe ndị oyibo na-akpọ website ka anyị lee anya ebe a na ihe a bụ ihe ị na-ahụ ebe a na Google Chrome ka m zikpanụ ihe a na-akpọ HTML HTML bụ ihe ndị oyibo na-akpọ Hypertext Markup Language elee otu esi eji HTML na-emepụta website ndị dị na mbụ i lee anya ebe a ihe ihe anyị na-akpọ MDN ọkwa ebe ọzọ a na-akụzikwa ihe gbasara ihe gbasatara website n'ụdị n'ụdị ebe a na ihe a bụ website ihe ị na-ahụ ebe a na bụ website ka m right click ị right click ka m achọrọ m izi gị otu esi ji HTML mepụta website a ị bịa right click ebe a mepee ihe a na-akpọ inspect or gaa họrọkwa ihe a na-akpọ F12 ka i mepee ebe ndị ebe a na anyị na-emepe na ihe anyị na-emepe na a na-akpọ ya developers tool ọ bụ ebe ị na-emepụta website ọ bụ ebe ị ga na-ahụkwa ị ga na-esi na-eletezi ihe niile ị na-ede ebe ihe niile ị na-ede na Google Chrome gị na ihe ndị ọzọ gbasatara website gị nke a na-anaghị ahụ anya ebe a ka ị ga na-enwetacha ihe gbasara ya ọ wụ ebe a ka ị ga na-enweta ihe gbasara ebe ahụ ebe a na-akpọ console ebe a ka ị ga na-enweta ihe gbasara javascript gị ebe e dere element wụ ebe ị ga na-enweta ihe gbasara html i lekwa anya ebe a n'ugbu i lee anya ebe ị ga-ahụkwa ebe edere html head body ị ga-ahụcha ụmụ ihe ndị a na-akpọcha ihe ihe a na-akpọcha html ọ bụ ya bụ ihe eji kepụta website a m ga-ezikpa gị ebe egwu emepụtara ihe a na-akpọ hypertext markup language ọ bụ na ebe a na ị click ya ebe a ka ị hụrụ ebe a na lee ya ebe ọ bịa lee ya ebe a na n'ime html a hypertext markup language mdn anyị na-ahụ anya ebe a lekwe ya ebe a ihe a na-akpọ we- html ị gakwa na nke ọzọ a na-akpọkwa anyị mepekwa webụsaịtị nke ọzọ a na-akpọ igbo api anyị mepekwa nke a na-akpọ igbo api m ga-ezikwa unu otu esi jikwa html mepụta webụsaịtị a ịbịakwa lee anya ebe a ilekwa anya ebe a ị ga-ahụkwa na okpuru ebe a lekwa ebe edechara html head body ọ wụkwa ya otu esi mepụtakwa ihe a na-akpọkwa igbo api webụsaịtị a ka m klike nke m ga-ezikwa gị ebe edere m ga-ezikwa gị ebe edere ilekwa anya ebe a ị ga-ahụkwa ebe edere the first African language a lekwa ebe a ihe a bụ otu esi na-eji ihe HTML na-emepụta webụsaịtị niile dị n'iche n'iche ihe ọ na-akọwa wụ na webụsaịtị niile ị na-ahụtacha ejicha HTML wepụta ya so ihe ihe mbụ anyị ga-emezi ihe ọzọ anyị ga-emezi ugbu na bụ ka anyị bidozie malitezie kepụtawazienụ webụsaịtị nke anyị ka anyị mụwata anyị mụtawazienụ otu anyị ga-esi ka anyị mụtawazienụ otu anyị ga-eji aka anyị kepụtawa webụsaịtị nke anyị ihe niile ga-abụ n'asụsụ Igbo so ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị gaghachi na VS Code anyị mepee faịlụ ahụ anyị kere na mbụ ihe ọzọ ị ga-eme bụ mepee faịlụ ahụ anyị kere na mbụ anyị ga-ahọrọ ebe a edere faịlụ ịhọrọ ebe edere faịlụ lekwa ebe edere faịlụ ịhọrọ ya ịhọrọ ebe edere faịlụ ga-echuzuo open folder ga-echuzuo open folder ịhọrọ open folder ọ ga-ebupụtara gị faịlụ niile ndị nọcha na ga-abịa na desktọp desktọp bụ ebe anyị dosara faịlụ ahụ anyị kiretiri ị ga-ahọrọ ya imepe ya ịhọrọ ya ọ ga-eji aka ya mepee na VS Code anyị so ihe ọ pụtara na bụ webụsaịtị anyị na-eke na ọ ga-anọ n'ime faịlụ nke ahụ anyị na-akpọ Igbo tutorial webụsaịtị ọ n'ime ebe ọ ga-anọ ka anyị bidokwanụ imepe ya otu a ka ọ ga-adị otu a ka ọ ga-adị o bupụtarala ihe o bupụtarala welcome message from VS Code so ihe a welcome message from VS Code enwere ike ga-emechi ya o nweghị ihe anyị ga-eji na-emepụta na mechie ya ebe a anyị anaghị need ya na mbido mbido mmalite nkụzi nke webụsaịtị a so ihe ihe ọzọ ị ga-eme wụ anyị emepego faịlụ ahụ anyị kere na desktop a ihe ọzọ ị ga-eme bụ kee otu anyị ga-ebidozie kewe webụsaịtị kee ihe ọzọ anyị ga-eme kewezie webụsaịtị ihe mbụ anyị ga-eme wụ mepee lee ebe ebe a ịbịa na kọna ebe a ga-emepe ihe a na-akpọ new file klik ebe ọ ga-enyere gị aka mepee new file iklik ebe a otu i si klik ebe a na anyị ede ihe a na-akpọ index.html ihe bụ usoro otu esi na-emepe html faịlụ mana ihe ọzọ m ga-akọwarakwa gị bụ na ị nwere ike kpọkwa faịlụ a ihe ọzọ ị nwere ike kpọkwa ya igbo ị nwere ike kpọkwa ya igbo webụsaịtị.html ihe ọ na-akọwa bụ na ihe ọbụla ị kpọrọ webụsaịtị ihe ọbụla ị kpọrọ faịlụ a ọ ga-akwụsịrịrị na html ọ bụ ọ bụ otu ọ bụ otu o si wee dị ihe ọbụla ị kpọrọ webụsaịtị a ọ ga-akwụsịrịrị na html but ị nwere ike kpọkwa ya ihe ọzọ na mbido mana nke ikpeazụ ya ga-abụrịrị na html ka ọ ga-akwụsị ka anyị bidokwanụ anyị si na faịlụ nke a bido malite otu esi na-ekepụta webụsaịtị ka anyị mechienụ nke a ị ga-eme bụzi kee otu anyị ga-esi wezie bido wezie kepụta webụsaịtị nke anyị ga na-ahụ anya n'ime ihe a na-akpọ na braụza ihe ọzọ ị ga-eme bụ na anyị ga-amalite dewazie html koodu ihe nke a na-akpọ html tags html element html attribute ihe ọbụla gbasara html otu esi na-ede ya na-ekepụta webụsaịtị a na ihe ọzọ m zirikwa gị n'ebe ahụ ebe e nwere webụsaịtị nke a na-akpọ igbo API anyị ga-ezikwa gị otu esi anyị ga-ejikwa webụsaịtị anyị ga-ejikwa HTML kepụta webụsaịtị nke anyị ka anyị malitekwanụ anyị dee ihe a na-akpọ HTML tag i lee anya ebe a na anyị edego ihe a na-akpọ HTML tag i lee anya anyị nwere anyị nwere ụzọ ihe abụọ ebe a nke a bụ HTML nke ọzọ bụ HTML enwere ihe ndị enwere ihe dị iche na nke mbụ na nke ọzọ enwere ihe dị iche i lee anya ị ga-ahụ na enwere ihe a na-akpọ forward slash na nke ikpeazụ so ihe a na-akpọ nke mbụ a bụ opening tag nke ọzọ bụ closing tag so ihe ọzọ ị ga-amakwa bụ na n'ime HTML tag enwere ihe ihe abụọ dị mkpa a na-akpọ head tag na body tag ka anyị mepee ihe a na-akpọ head tag nke a bụ ihe a na-akpọ head tag anyị mepekwa nke ọzọ a na-akpọ body tag ihe ọbụla ị na-aghọtahụ anyị ga-akụzichara gị ya jụkwa ese jụọ na nke comment section anyị anyị ga- anyị ga-azakwa gị ihe ọbụla ị na-aghọtahụ jụọ na comment section anyị anyị ga-aza gị ya nke ọzọ he- ka anyị kọwaanụ ihe bụ HTML ihe bụ html head tag na nke kwa html body tag ihe ọzọ ị ga-aghọta bụ na he- head tag ihe ọzọ ị ga-aghọta bụ na body tag bụ ihe ị bịa na webụsaịtị a ka m mepekwa m igbo api ọzọ ka m zikwanụ ihe a na-akpọ webs ihe ebe ka m mepekwa m igbo api ọzọ ka m zikwanụ ebe a na-akpọ body tag na head tag ọ bụ otu i si lee anya na webụsaịtị a na ihe niile ị na-ahụ ebe a na-abụ ihe a na-akpọ site ebe a microsoft ọ bụ ihe a na-akpọ body tag nke ị na-ahụkwa n'elu ebe a bụ ihe a na ọ wụ ebe a na-enweta head tag ihe ọbụla gbasara head tag n'elu ebe a ka ọ na-anọ ebe e dere Igbo API the first African language and eh, ebe a na-enwekwa this eh, logo Nigeria logo a ebe a na ka ọ na-anọcha ọ wụ ebe a na-akpọ head tag ebe a na bụ ebe a na-akpọ body tag okay ka anyị bidokwanụ malite kewa nke anyị ka anyị deenụ ihe a na-akpọkwa div tag na html anyị dekpa nke ọzọ a na-akpọ h1 m ga-akụzichara unu e nwere ụdị na ụdị h tags e nwere ụdị na ụdị heading tag ọ bụla dịcha n'iche n'iche na html ka anyị bido dee nke mbụ this is my first this is my first website anyị dekpanụ n'ime nke head tag nke a na-akpọkwa title my first website otu i si lee anya na ị ga-ahụ na ebe e dere head tag ga-apụta n'isi isi website anyị ebe e dere kpa body tag ga-apụta n'ebe ahụ ebe anyị ga na-ahụta anya nke ọfụma ka anyị mepeenụ ihe ọzọ ị ga-ajụkwa onwe gị bụ e, kee otu a ga-esi mepezie file a ka ọ bụrụzie website na browser ihe ọzọ m chọrọ ka i meere m gaa ebe a a na-akpọ extension bịa ebe a na-akpọ extension na VS Code a searchara m ihe a na-akpọ live server ihe ọzọ na-achọ ịkọwakwanụ bụ na e nwere ụdị na ụdị ngwa ọrụ ndị ọzọ a na-eji kepụtakwa website nke dịkwa ka VS Code mana mụwa na ana m ahọrọ iji VS Code ede my website ihe ọzọ ị ga-eme wụ ị bịa ebe e dere live server ga-eklike ya i mepee ya ga-ahọrọ

ihe ebe anyị họrọ ị họrọ ebe a ọ ga-ebupụtara gị file niile i nwere ị họrọkwa ya ọzọ ọ ga-emechikwa file gị ndị ọzọ ị họrọ ebe a o mepekwa ọzọ ebe a wụ ebe ị ga-eji ọ bụ na ị chọọ ịsearch ihe ị chọọ ọ bụ na ị chọọ ịchọ ihe na VS Code gị ga-eklik ebe a ọkwa na ebe a bụ ihe a na-akpọ eh, source control maka GitHub na ụmụ ihe ndị ọzọ anyị ga-akụzisiri unu ihe ndị ahụ n'usoro n'usoro ị bịa ebe ugbu na ebe a na anyị enwere anyị enwego VS Code anyị enwego our live server ihe ọzọ anyị ga-eme wụ imepezi website anyị kee otu anyị ga-esi mepee website anyị kee otu anyị ga-esi mepee html file a ka ọ bụrụ website na browser a ga-ahụ anya ka ihe ọzọ ị ga-eme bụ right clickere m ị right click ị ga-achọ ihe a na-akpọ open with live server ị klikie ya ga-eklikie ihe a na-akpọ open with live server ọ bụ na ị klikie ị ga-ahụkwa lee ebe e dere ihe ebe a ọ na-asị starting ihe ọ na-akọwara anyị bụ na website anyị ebidowala ọ na-akwado website anyị na is processing ọ na-akwado website anyị ka ọ pụta na extension lee ya ebe a na o zikwara anyị message ọzọ leekwa ebe a na anyị abịago na browser ị hụrụ na o ji n'aka ya bupụta anyị na browser o jiri aka bupụtago anyị na browser our ihe our first website this is my first website anyị ekele ihe a na-akpọ website otu a na-aka esi ekepụta website ihe ọzọ ị ga-emezi wụzi ị ga-ebidozi mụtawazie ihe ndị ọzọ dịcha advance na html otu ị ga-esizi mee ya ka ọ dị mma n'anya otu ị ga-esi tibawazie ihe ọdọ ọ ga-eme ka ọ hụ ka ọ bụrụ ihe a ga-ekiri ekiri ọ maa mma n'anya ihe ọzọ anyị ga-eme ugbu na ka m zikwa nụ otu ọzọ ị ga-esi were ị ga-esikwa nwee ike mepee website gị ọ wụ na ị nwetaghị nke a na-akpọ live server ihe ọzọ ị ga-eme wụ imechi ebe a ga-abịa na file gị file ebe anyị mepere ga-eclick ya ị click ya ga-emepe lee nke anyị yuzuga nke a na-akpọ index ga-right click ya ga-ahọrọ open with chrome open with google chrome ị hụta o mepekwala ọzọ ị hụrụ ya o mepekwala ọzọ but ihe ọzọ ihe dị mma m ga-eji na-arịọ gị ka ị yuzuo nke a na-akpọ live server biko n'ihi na ị yuzuo live server ọ ga na-enyere gị aka ime your website update ị needighị reload wa browser gị all the time ọ ga-enyere gị aka ka ị na eme website gị update kwamgbe kwamgbe so m ga-arịọ nụ ka nụ yuzu nke a na-akpọ live server so ugbu na anyị dewezianụ website anyị e nwere ihe ọzọ m chọkwa ikuziri nụ bụ ihe ọzọ m na-achọ ịkọwara nụ bụ ihe ụdị na ụdị ndị a na-akpọ ihe a na-akpọ html tags na html element otu i si na-ele html file anya na-abụ nke a na-abụ ihe a na-akpọ html tag h1 h1 a na div a na body ihe a na-akpọ html tag otu ihe a dị na with text ndị a bụ ihe a na-akpọ html element so ihe ọzọ m chọrọ ka m mee ka m kuziere nụ html tag nke a na-akpọ heading e nwere header 1 header 2 h1 h2 dịcha n'iche n'iche ka m kọwachara nụ otu e si na e nwere nke ọzọ a na-akpọkwa ka m kọwara ihe dị iche na h2 this is h2 or ị kpọkwa ya header 2 m ga-akụzichara nụ ị kọpịa ya nke a bụkwa nke ọzọ anyị ga-eme wụ nke a na-akpọkwa 3 nke ọzọ nke a na-akpọ 4 ka anyị dekwa nke ọzọ nke a na-akpọ 4 nke ọzọ nke a na-akpọkwa header 5 ị ga-ahụ ihe dị iche n'ime ha niile o ruru up to header 6 e nwere header 1 header 2 header 3 header 4 header 5 until header 6 ọ wụ ebe ọ kwụsịrị ị ga-ahụ ka anyị mepeenụ website anyị ị ga-ahụkwa ihe ndị dị iche

ị hụrụ ihe dị iche na na nke ọzọ karịrị nke ọzọ karịa nke ọzọ karịkwa nke ọzọ until o ruokwa na nke header six header six dị ntakịrị ị hụrụ ihe dị iche so ọ bụrụ na ị na-ede webụsaịtị gị ị ga-ahọrọ header nke ị ga-eyuzu nke ga-eme ka ọ dị mma n'anya na webụsaịtị gị ka anyị zikwa unu nke ọzọ a na-akpọkwa tag anyị zi ihe ọzọ a na-akpọkwa p tag ka anyị zi unu ihe ọzọ a na-akpọkwa p tag p tag kwa ihe ndị oyibo na-akpọ paragraph this is paragraph

m zikwa unu nke ọzọ a na-akpọkwa html image ka m zikwa unu otu e si na ihe a na-akpọkwa html image i lee anya na na ihe gbasatara i lee anya ihe gbasatara html tag niile ndị ọzọ ndị ọzọ niile anyị na-edekamasị ị ga-ahụ na e nwere ihe dị iche na nke a na nke ọzọ nke a bụ ihe a na-akpọ self closing tag nke image html tag enweghị closing tag ihe ọ na-enwe self closing tag i lee anya o nweghị ime o nweghị ihe otu ndị nke ọzọ dị open na closing ihe o nwere sọsọ self closing ka anyị zikwa otu e si na-eme otu ị ga-esi otu ị ga-esi webata image picture gị na webụsaịtị ka anyị lekwa anya ị ga-eti ihe a na-akpọ ihe ihe a na-akpọ attribute ebe a naa ka ị ga-etige the image ebe ime ebe anyị dere source ebe ị ga-etige the image e nwere ihe a na-akpọkwa alt ọ bụ this is my image alt a bụ ihe ị ga na-egosi ọ bụ na ọ bụrụ na picture ga-ezi ọfụma alt a bụ alt a bụ ihe ga-ezi text ahụ ihe ga-ezi ihe ọzọ ị ga-eti ị ga-enwekwa iti itiga ihe ọzọ ị ga-etikpa ahụ ihe a na-akpọkwa height ele otu ị chọrọ ka height ihe ga-adị 24 pixel ka ọ bụ ka ọ bụ ele height ị chọrọ ka ihe ga-adị ka ọ bụ etikpa width ya ele otu ị chọrọ ka width ya dịkwa ị ga-edekwa width olee etu ị chọrọ ka width dị ihe ọzọ ị ga-edekwa width olee etu ị chọrọ ka ọ dịkwa anyị mere ka anyị kpọkwa ya um, 50 pixel de ihe ọzọ anyị ga-ajụkwa onwe anyị na ka otu anyị ga-esi webata ị hụrụ ya e nwebeghị picture e nwebeghị ihe picture anyị tiri na ihe na-ezi ebe a naa bụ ihe ka anyị- anyị mekwenụ ka anyị akọ ọ dị ka anyị mee ya 100 100 ị hụ na ọ dị ọ- ọ gbagoola ka anyị mee ya ka anyị chọtanụ otu anyị ga-esi etige image html image ka anyị họpụtara anyị kọ- ihe anyị ga-eme ka anyị kọpịrịnụ image address nke html a ka anyị tiba ya n'ime our source ụnụ hụrụ na anyị ewebatala image picture ahụ na anyị ewebatala ya ka anyị ike gbasakwanye ọfụma i lee anya ị ga-ahụ na anyị ewebatala picture ahụ ị hụrụ ihe picture ahụ echewe picture anyị ewebatago ya na ime website anyị ihe olee otu m si nwetakwa the address m gara right click ya kọpịa the image address bịakwa ebe a paste ya n'ime ị kọpịa the image address ị ga-epaste ya n'ime source a e nwerekwa ụdị otu ị nwere ike isikwa webata webatakwa ị nwere ike iwebatakwa picture ahụ okay picture mere ka m webatakwa ya n'ime file anyị anyị chọọ nụ weather image ihe a na-abụ weather ka anyị kọpịa ya ị bịa ebe a na ị nwere ike gaa kọpịrị the copy image address gaa kọpịrị ya ị bịa ebe a na ka anyị tikwa image ọzọ ka anyị deekwa nụ image ọzọ i dee ọzọ image tag ị ga ị ga-echetakwa na image tag a na-enwekwa ọ na-enwe closing tag ọ wụ self closing i lekwaa anya ị ga-ahụ na anyị enwe na anyị ewebatala lekwa ihe anyị kọpịrị the address ebe a image anyị kọpịrị address ebe anyị webatara ya na website anyị ị hụrụ ya ụdị na ị ga-ahụ na anyị enwewela ihe a na-akpọ website na usoro na usoro anyị enwetawala website na usoro na usoro ihe ọzọ anyị ga-ezikwa na otu e si na-emepụtakwa ihe a na-akpọkwa form ka anyị ga-ejizi nwayọọ dezie nụ ka anyị dezie nụ nke a na-akpọkwa form ọ bụ na ị chọọ imekwa input ị ga-edezie ya the type of the enwe ihe ihe na-akpọkwa attribute ga-etiwezi ndị a na-akpọ placeholder ihe ncha a ihe ndị a na-akpọ attribute m ga-akụzichara ya na n'usoro n'usoro ị hụ n'ebe a na anyị emepela ihe a na-akpọ e nwere ihe m chọ ide ebe a, ihe a na-akpọ b ihe a na-akpọ break tag break tag a ga-enyere anyị aka ka website anyị bido na line nke ọzọ inline e nwere ọzọ m ga-akụzikwa bụ ihe a na-akpọkwa inline html and block html inline block html ihe ebe a na ihe akwa anyị na-akpọ tags ọ ị chọkwa ibido otu e si na-emepụta iwere input if you want you want ị chọ iwere input so ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee ugbu na ka anyị bido nu kee website ntakịrị a ga-ahụ anya ga-eyikpe ihe a na-akpọ website okay ugbu na ị ga-anya anyị akụzirila na ihe bụ head tags kụzirikwa na ihe bụ image otu e si na-emepụta image na otu e si na-emepe input na ihe ndị ọzọ si n'ime ya ihe ọkọ ọzọ a ga-asịkwa ka anyị mee n'ugbu na bụ ihe a na-akpọkwa ka a kụzikwanụ unu ụdị ọzọ ị ga-esikwa webatakwa image na na web browser gị image ndị anyị hụrụ ebe a ka anyị download nụ nke a anyị ga-adownload image a ka anyị download nke a so gazi na save image as ka a sevuo ya na file ahụ anyị mepere ugbu na anyị ga-achọ na file ahụ nọ na desktop anyị lee ya ebe a ka anyị sevuo ya na image ebe a weather image weather image jpeg anyị downloadla file ahụ na ka anyị downloadcha m zikwa unu lee file ahụ abatala ebe a na image ahụ abatala ebe ahụ image anyị sevu na ka m zi gị otu i nwere ike ọ bụrụ na i sevu image na file gị ka m zikpe gị otu i nwere ike isi wepụta ya na your html file ka m zi gị otu i nwere ike isi wepụtakwa na html file gị ihe ahụ image ndị anyị webatara ugbu ọ dị ogologo ọ dị anya nwere ka anyị delitie ya ka anyị ike mee ihe ndị ọzọ ka anyị ike delitikwa ya

image address ihe mbụ nke ahụ e mere mere na ị copy image address a from the website webata ya na VS Code ihe a na-akpọ ọ ka na-akpọkwa e nwere nke a na-akpọ absolute and relative tọ m chọkwa ịkụziri unu otu ị ga-esikwa webata image nke ọzọ ị ga-esi webata image na your website ọ bụrụ na ị download the picture or na i nwere the picture na kọmputa gị ọ ga-ewebata ya na the folder folder nke ebe ikiri file html ga ihe ị ga-emekwa wụ lee otu anyị si webatakwa file nke ebe a na picture na otu anyị si webata image a na our html file a ebe anyị nwere the folder ihe ị ga-eme bụ na ị bịa na lee file ebe a na ka m mechikwa ya otu e si nye ya ebe a na ị bịa na html ị ga-ede ga-eme ihe na-akpọ ọ bụrụ na i tii forward slash gị ga-ahụ e wepụtala

absolute file path ma nke a na ebe ị na-ewebatara image picture ga n'ime e, ime folder ihe a na-akpọ ya wụ relative file path nke ọzọ bụ ihe a na-akpọ absolute file path ị ga ihe ọzọ m chọkwa ịkụziri ihe a na-akpọkwa block element and inline element ọ bụrụ na i lee anya na ị ga-ahụ na file abụọ ndị a ị ga-ahụ na ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na html tag abụọ ndị a image and input ị ga-ahụ na ha niile nọcha na ofu line ọ bụrụ na m tikwa ị ga-ahụ na ha niile nọ na ofu line ka m tikwa ya n'ime div div a dị ka ihe a na-akpọ ọ dị ka ihe a na-akpọ container ọ bụrụ na ị chọọ ịhazicha html gị ọfụma ị ga-ewebata ihe na-akpọ ime div ọ dị ka ihe a na-akpọ section ọ bụrụ na ị chọọ group file gị m ga-ezisi anyị ihe niile otu e si na-eyuzukwa div e groupchaa html tag ndị ọzọ and h1 to h6 ahụ wụ ihe a na-akpọ block element ihe block element menere na ọ ga-ewerecha space niile dị available na the website all through the line ọ ga-ewerecha the whole space niile dị available ma inline element ndị nke a na-akpọ ihe dịka image or input a na ga-ewere sọsọ ọ ga-ewere sọsọ space nke that element ahụ ga-ewenwu ọ ga-ewerecha space niile i lekwa anya e nwere nke ọzọ na-akpọkwa span tag span tag na this is span tag ọ ga-ewerekwa sọsọ line ị ga-ahụkwa ọ nọkwara line ọzọ o werehụ line nke ọhụrụ mana leekwa anya na m bịakwa ebe a na-abịa tighe nke a na-akpọ p tag that paragraph this is another paragraph this is another paragraph ị ga-ahụ na ọ ga-ewere line ọ ga-ebido na line ọhụrụ ị hụna na ọ bido na line ọhụrụ ọ wụ ya ihe a na-akpọ ọ wụ ihe a na-akpọ block element ihe o mere ọ block element ihe o mere ọ ga-ebidoriri na line ọhụrụ and ọ ga-ewerecha space niile m tikwa ihe ọzọ m tikwa another eh, tag a na-akpọkwa ka m bidokwa nke a na-akpọkwa tag again eh, span again span wụkwa inline element this is span inline ele inline tag ị ga-ahụkwa na span a ga-ebidokwa ọ ga-ebido ebe nke p tag bidoro ọ ga-ebido na line ọhụrụ n'ihi na p tag a ewerechala space niile gbasatara la line ya ahụ na width ya ọ ga-ewere the complete full width ị hụrụ this is this is span inline tag o bidoro na nke ọzọ ihe mere na ihe mere o ji o bido la line ebe a wụ na ihe a na-abụ p tag a bụ block element ọ ga-ewerecha line niile ọ ga-ewere line a niile o ruo nnọọ na na ka okay ihe ga-eme ka anyị tinye ya color ka anyị tinye ya color ka ị hụ otu ka anyị tinye ya color style anyị tinye the background color

ị hụrụ ihe dị iche na ị hụrụ na that eh, ị hụrụ na that eh, p tag wechara space niile ahụ niile ma nke a na-akpọkwa span tag were sọsọ space ebe ebe text ya dụrụ ị hụrụ ihe dị iche na o wechara space niile ọ bụ otu h tag na h tag ndị a h1 to h6 a ga-eji na-akpa agwa mana image ndị dị ka image na input ndị a na span ndị a ga-ewere sọsọ line ahụ ebe text ha gwụrụ sọsọ ihe ha ga-ewere ha ga-ewerecha line niile but ị nwere ikekwe jikwe ihe a na-akpọkwa css mana mbido span tag bụ inline element mana mbido ma ị nwere ike jikwe css chenjie ya na block element ka o nwere ike werechaa space niile a ka anyị kụzie ihe a na-akpọkwa form element ka anyị kụzie unu otu esi na-emepụta form na html ọ wụ na ị chọ ifill form na html ka anyị kụzikwara unu okay ka ndị m ndị h3 ka anyị ji h3 ihe anyị chọ ime now wụ ihe a na-akpọ form this is html form lee ya ebe a na this is html form ka anyị bido dewa form a na anyị ga-ede ya n'ime ime div a na div a dị ka ihe ị ga-eji ihe ị ga-eji mee your coding organize ji ya mee styling of that particular section ị chọrọ ime style ị chọrọ use ị nwerekwe ihe e nwerekwe ndị ọzọ na-akpọkwa article nwekwe section nwekwe ndị ọzọ dị n'ime n'ime ya nwekwe nke a na-akpọ main nwekwe header ma nke a na anyị ga-use div mee nke or ka anyị use nụ ka anyị use ihe a na-akpọ section a ga-use nụ section mee nke a na ọ na-adị ka ihe a na-eji group your tags so nke a na anyị bidokwe nke ọzọ anyị dezienụ html form so fọm ahụ ihe ị ga-eji gbaa okirikiri ihe gbasara fọm gịnị na iji submit ọ bụ dị iche ime ihe dị ka sign in log out create account uh, create account login na ndị ọzọ dị n'ime ya ka anyị bidokwanụ anyị wepụtawanụ ihe a na-akpọ input ka anyị dewanụ input tag ị ga-echetakwa na input tag ihe a na-akpọ input tag wụ self closing nke a na ihe m dere ebe a type a wụ ihe a na-akpọ attribute html attribute placeholder wụkwa ihe a na-akpọ attribute placeholder wụ ihe ị ga-ede n'ime ya ahụ ka m zi unu okay ka m zi gị otu ọ ga-adị ị bịa ebe a ị ga-ama na html ala na ị ga-ama na fọm a na-enwebe ihe ihe nọ n'ime ya ka anyị dee ka m zi gị ihe a na-akpọ attribute ihe a na-akpọ placeholder ahụ this is text this is input ebe e dere ebe anyị dere placeholder na lee ya n'ime ebe a na this is input ị hụrụ ebe a na ị- ọ bụrụ na ị bido type ọ pụọ ị hụrụ ya then anyị dee nke ọzọ a na-akpọkwa anyị deenụ another input nke a na-akpọkwa e nwere ihe a na-akpọkwa okay ka anyị zikwa unu ihe a na-akpọkwa label ka anyị zi unu ihe a na-akpọ label label tag ị ga-ahụkwa na label tag nwere closing and opening tag this is this name okay ka anyị ji ya mee ihe a na-akpọ form first name anyị nwere ike nyekwa nke a id first name so ihe chi- ihe a na-achịkọwa na na label a na otu aha ya si daa label a o- i label input a na ka a mara ihe ọ bụ anyị nwere ike na tinye ya na div ka anyị nwee ike itibe ya n'ime div ka anyị nwee ike mee ya organize ọfụma chetakwa na div wụ div wụ block element so ọ ga-ebido na line ọhụrụ nyere otu nke ahụ dị anyị dekwanụ div ọzọ ka anyị deenụ div ọzọ nke ọzọ ga-awụ nke a ga-awụ last name anyị chọ ikepụta na html form nke ọzọ ga last name nke a na ga-awụkwa the type of this input the type of the input ga-awụkwa text then nke a ga-awụkwa a kpọọ ya first name nke a ga-abụ last name nke a ga-awụkwa last name ka anyị- ị hụrụ otu ọ dị na anyị nwere first name nwee last name ebe a na ihe a fọm nke ọzọ anyị ga-etikwa ihe a na-akpọkwa ka anyị mekwe nke ọzọ a na-akpọkwa ị copy ihe a gị paste ya ọzọ anyị mekwe nke ọzọ a na-akpọkwa type type of checkbox ị type ebe a type of checkbox checkbox anyị niile ọ- ọ- ọ needighị placeholder e wepụ placeholder e nwerekwa attribute nke ọzọ a na-akpọkwa name the name ga-edekwa name ihe a ọkwa na a chọọ ịsubmit ọ ma a chọọ ịsubmit fọm anyị ga-erukwa otu e si na-emechekwa nke anyị ruo ebe anyị ga na-asubmit fọm anyị a to our API e nwere ndị oyibo na-akpọ API na web na web development nwere otu anyị si dee ya ebe a na nke a na bụ e nwere ihe ị ga-aghọta ebe a na-abụ na label nke label nke checkbox na-ebido ma na m- m- na nkwụsị nke ọzọ ebi- na-ebido na mbido so ihe ị ga-emewe anyị ga-ajụ ya ajụjụ ebe a bụ sị "Oh, undo." anyị ga-ajụ ajụjụ ebe a sị first son ọ bụrụ na ọ bụ first son na-ahọrọ ọkwa na ọ bụ na nke mbụ a na-awa anyị ga-ajụ ya ma ọ bụ first son ọ bụ na ị wụ first son ga-ahọrọ ya ebe a na ị wụ first son chere anyị na-edere reload page anyị ka anyị mara ihe mega anyị ok ọ bụ na ọ bụ first son ga-ahọrọ na ị wụ first son ọkwa na ị wụ last son ka anyị dekwa nke ọzọ ihe anyị na-achọ ịkọwara unu ụdị na ụdị ụdị na ụdị fọm types anyị nwere na html ị ga-echetakwa idekwa ihe a last son nke ọzọ ga-awụkwa first son so ihe a na-achọ ikwu ọ na ị wụ first son ma ọ last son ga-ahọrọ nke ọbụla ị wụ ga-ahọrọ nke ọbụla ị hụ otu ihe kwesịrị izu na ihe a bụ ihe a na-akpọ radio box e nwerekwa nke ọzọ a na-akpọ radio box mana ihe ga-eme bụ anyị ga-asị nke ọzọ e nwerekwa nke ọzọ a na-akpọkwa select ka anyị dekwanụ nke ọzọ a na-akpọkwa select input select input select select

ị gaa lee anya na ị ga-ahụkwa anyị nwere ihe a na-akpọ option ị hụrụ ya i lee anya ebe a na anyị nwere ihe a na-akpọ option lekwa ya lekwa ya option lekwa otu ọ dị option ọ ga-ebutara gị option 1 option 2 gaa họrọ nke ị chọrọ option ụdị nke ị chọrọ gaa họrọ ya ọ cha wụ ihe a na-akpọ html form

button lekwa ebe e nwere submit submit ya na ọ ga-eriri odu ọ bụ na i tiri lee ya na anyị enwere submit button ya wụ submit button ebe dị nke nwere ike gaa style ya anyị nwere ike anyị sịkwa okay ka anyị style ya ya anyị tinye ya style e nwere ike anyị sị padding anyị nwere ike anyị tinye ya 4 pixel anyị ga-akụzichanụ Mm, ka anyị ti padding anyị ti style a na button a ị hụrụ ọ dịla ahịa e nwere ike anyị tinye background color background color green otu o si nwee background color green e nwerekwa ike sịkwa the color of the text color e nwere ike sịkwa na white ihe a na-akpọ css ka anyị na-eme ihe a css bụ otu ị ga-esi ebido stylewa your website mebe your website ka ọ ma mma n'anya so ugbu a anyị ga-ahụ na anyị emepụtala ihe a na-akpọ form anyị nwere ike ihe anyị ga-eme now anyị gaa na section ebe a na anyị nwere ike anyị sị okay ka anyị chọọ imezi our style anyị chọrọ ime our form ka ọ dị iche n'anya anyị ga-asị okay ka anyị tinye ihe a na-akpọ border ị sị 5 pixel solid black otu anyị ti tinye ebe a na anyị nwere ike mee dị anyị nwere ka anyị nye ya width anyị ga-asị okay nye anyị width dị otu ala otu a anyị ka anyị sị 50 anyị ka anyị sị 400 pixel hụrụ ya enwere ka anyị sịkwa margin anyị ga-etinye margin ka anyị ike webata ya na etiti ya margin auto hụrụ ya anyị nwere ike webata fọm anyị n'etiti ya so ihe ihe ihe ọbụla gbasara fọm anyị anyị hụrụ otu anyị si webata ya n'etiti ihe a na ihe otu anyị si webata ya n'etiti webụsaịtị anyị anyị ọ wụ ihe ọ wụ ihe html ọ wụ ihe css ga-emenwuru gị ị hụrụ ebe a na anyị enwere fọm ị nwere ike ga-asubmit fọm gị na anyị enwere fọm ị nwere otu ọnụ na anyị enwere fọm so ihe ọzọ anyị ga-emenụ na bụ ịkụzirikwanụ otu ị ga-esi mewe webụsaịtị gị arrange ọ ga-abụ na ihe ọ ga-abụ na ihe nkụzi nke na-abịa n'ihu nke taa anyị ga-asị nụ ka ka anyị ike